awa nin ye message d'alerte de ka ɲɛsin an ka président asimi goyita ma an ka ministre de la défense ye n'o ye sadio kamara ye k'a taara risiw fɛ yen ayiwa asimi diɲɛ bɛ kamara ye risiw fɛ yen dɛ le seul pays jamana kelen min y'a ka ministre bila ka taga irisiw ka dugu la ka taa coopération tɔ renforcer en pleine guerre contre l'Ukraine o ye mali de ye awa diɲɛ bɛɛ y'a ye bi k'a fɔ mali ni irisi de bɛ côté kelen na bi asimi an bɛ dugawu don aw ye de sa sinon sisan kɛni a y'a bila aw kunna guerre d'alliance de bɛ yen sisan nɔ aw bɛ irisiw ka côté la maliyɛn bɛɛ b'aw kɔ an ka dugawu b'aw ye mais aw b'aw hakili to aw yɛrɛ la parce que mɔgɔ o mɔgɔ n'a bɛ ikirɛni kɛlɛ contre la o mɔgɔ si tɛ kɛ aw fɛ fo ka diɲɛ wuli faransi b'o la faransi dɛmɛbagaw b'o la ameriki b'o la ni jamana o jamana y'aw nɛgɛn k'u b'aw fɛ o t'aw fɛ bilen dɛ parce que a bɛɛ nin jamana in bɛɛ bɛ irisiw contre la e dun y'i ka minisiri bila en pleine guerre ka taa olu ka dugu la o b'a yira k'a fɔ i b'i hakili to i yɛrɛ de la sisan sa nansara ninnu ka kɛlɛ man ɲi u tɛ sɛgɛn u tɛ ɲina asimi fɛn saba de b'a to faransi n'a jɛɲɔgɔn tɛ se e la fɛn fɔlɔ o ye ala masa aramani ala an bɛ ala fana deli ala k'i sutura ala kana foyi k'aw si la fɛn filanan o y'i ka jamanakɔnɔdenw de ye asimi paul kagame yan'a ka faransi gɛn a y'a ka jamanakɔnɔdenw la convaincu de ka bɛɛ fara ɲɔgɔn kan asimi i bɛ maliyɛnw de fara ɲɔgɔn kan kana gouvernement d'union nationale kɛ kana foyi kɛ bɛɛ fara ɲɔgɔn kan i k'a fɔ ko an bɛɛ de ye kelen ye hali i bɛ amnistie kɛ i b'o kɛ fɛn sabanan ye mun ye o ye irisiw ye irisiw bɛ k'an dɛmɛ bi asimi i bɛ to logique saba kɔnɔna na ka baara taabolo ka ɲi i ye cɛya baara de kɛ awa i y'i ni de di ala ma i y'i ni di mali ko de la i ye nin min kɛ cɛ bɛɛ tɛ se ka nin kɛ dɛ aw n'a ka premier ministre sogɛli a y'aw bolo di ɲɔgɔn ma aw kana bin distraction kɔnɔna awa irisiw tɛ mɔgɔ min fɛ o ye mɔgɔ jafɛgɛn de asimi n'i y'a ye irisiw bɛ ka sɔn i ye parce que u b'a dɔn tu n'est pas manipulable u b'a dɔn pression caman bɛ kɛ i bɛ ka résister awa i bɛ continuer o résistance de fɛ politicien si ka pression kirikara kana i bɔ i ka i ka bolo kan n bɛ segin n ka kuma kan la pression politique asimi o kana i bila i ka yɛlɛma yɛlɛma i ko ŋɔmi dɛ n'i kɛra mɔgɔ jafɛgɛn ye dɔrɔn irisiw bɛ commencer ka siran i ɲa i ma putin ye diɲɛ bɛɛ bɛ ka kule a tɛ ka bɔ a ka décision kan n'u ye sanction ta a fana bɛ sanction ta i fana bɛ ko ɲɔgɔnna si de pour de ka da i la politisiyɛn bɛ mankankolon ci mun na ne m'a fɔ i ka mɔgɔ kɛlɛ dɛ ne ka bonya b'u kan mais u bɛ faransi ka baara de la aw ka SE a preuve bɛ SE kelen in bolo a dɔw ye a dɔw ni faransi ye ko caman kɛ dugu la e b'o kalama en tant qu'olu bɛ faransi ka baara la olu tɛ kɛ asimi fɛ u tɛ kɛ sogɛli fɛ u tɛ k'aw si fɛ fɛn fɛn b'aw fara u b'o de ɲɛɲini awa aw cinq kolonɛli aw tɛgɛ di ɲɔgɔn ma faut pas que kolonɛli dɔw ka tɔw bila kɛrɛfɛ il faut k'olu kow ka dabila quoi vraiment asimi vous êtes le chef suprême aw kolonɛli duuru a ye ɲɔgɔn nasiri e de ye président ye i ka ci fɔ an bɛ nin ligne de kan il faut pas que dɔ ka bɔ aw la kolonɛli dɔ k'i fara aw la ka taga jɛkulu dɔ bila ka kuma dɔ fɔ qui va au contraire de votre transition n'a ma dabila transition ci yɔrɔ a bɛ bɔ aw yɛrɛ de ka cercle kɔnɔna alors moi ne tun tɛ fɛ ka nin kuma in de fɔ wa n filɛ ka kuma de fɔ bi directement double jeu in dɔw bɛ a ka dabila a ka maliyɛnw bɛɛ kɛ kelen ye a ka jɛkuluko ni fɛnw a ka bɛɛ dabila maa o maa b'aw kɔ a ye bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a ka bɛɛ kɛ coalition kelen ye fɛn fɛn bɛ na ni farali ye kana don a la kana gouvernement d'union nationale kɛ kana mɔgɔ si falen i ka gouvernement na to n'i ka baara ye i ka maliyɛnw sago kɛ maliyɛnw ka duwawu b'i ye mais i ye sadio kamara bilali min kɛ ka taa ukraine a bila i kun na ka fɔ faransi fo ka diɲɛ wuli faransi tɛna fara i la fo ka diɲɛ wuli ameriki tɛna k'i fɛ parce que olu bɛɛ bɛ irisiw kɔntoro la jamana o jamana bɛ irisiw kɔntoro la ikɛrɛn problɛmu na a bila i kunna o jamana si tɛ k'i fɛ jamana o jamana irisiw ka di o bɛ irisiw kɛlɛ awa b'o jamanaw fana kɛlɛ guerre froide la i ma u ye modibo keyita galon ka bɔ yen u ye patirisi lumumba bɔ yen jamana o jamana n'i y'i gɛrɛ irisiw la nin wagati kɔnɔna na a bila i kunna i y'u bɛɛ ka sibulu de sisan ayiwa a y'aw kalifa irisiw la a y'aw kalifa maliyɛnw na fɛn kelen b'aw sauver bi o ye pepulu maliyɛn de aw kana bin siranya kɔnɔna na irisiw tɛ mɔgɔ min fɛ mɔgɔ min bɛ siran dɛ kuma bɛɛ ni politisiyɛn mankan dɔ ci dɔrɔn i bɛ siran ka ko dɔw kɛ kana don o jeuw kɔnɔna na dɛ to i ka jeu kan maliyɛn bɛɛ bi aw kɔ hali n'i bɛ se ka yafa mɔgɔ caman ma i ka yafa mɔgɔ caman ma mais kana gouvernement d'union nationale ala k'i ni ci i ka kɛ o ye n ka o ye n ka o ye o ye n ka fɛn ko d'i ma to i putin bɛ cogo min to ten putin n'a ka mɔgɔ bɛ ɲɔgɔn bolo san bi saba président o président i y'a ye mɔgɔ falen falen na a tɛ mɛn fanga la président o président bɛ mɔgɔ falen falen na a ka ko tɛ laban i ka ekipu min b'i bolo to n'i ka ekipu ye on change pas une équipe qui qui gagne putin ka mɔgɔ dɔ bɛ erreur kɛ hali a ye cɛ min kɛ président ko medvedev o ye erreur kɛ a ye manda kelen kɛ dɔrɔn putin ko non k'ale yɛrɛ bɛ na mais a ma cɛ in rejeter o cɛ filɛ premier ministre ya la sisan a ye min kɛ président ye a ye erreur kɛ Syrie problème na Poutine yɛrɛ y'a fɔ mais a ma cɛ bila dɛ a ye cɛ kɛ premier ministre ye a filɛ a kɛrɛfɛ asimi i ni min bɛ mɛn ɲɔgɔn bolo a bɛ ɲɔgɔn faamuya de i ma Poutine n'a ka mɔgɔw san bi saba ni kɔ bɛ ɲɔgɔn bolo ɔ i y'a ye régime o régime na o régime de bɛ o barika bolila mais don o don san o san gerebɔ o tɛ fɛn yan dɛ ne ko ne ka conseil ye k'o f'i ɲɛna an yɛrɛ ma ka tɛgɛ ɲɔgɔn ma i ka tiɲɛ fɔ kolonɛli tɔw ɲɛna u ka double jeu dabila a dɔw bɛ double jeu la dɛ n tɛ n dogo i la dɛ u bɛ double jeu la avec des ennemis u bɛ ennemis ka double jeu yɛrɛ de la n bɛ ka tiɲɛ de fɔ bi ni mɔgɔ tɛ nin fɔ wa ne bɛ nin fɔ bi dɛ o double jeu tɛ dɔwɛrɛ ye ennemis bɛ ka kiriyeli min kɛ ko ka sogɛli bila a kolonɛli dɔw b'o jeu baara de la i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ faransi fɛ i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ mali i tɛ se k'a fɔ k'i bɛ mali fɛ k'i bɛ ban sogɛli la sogɛli sogɛli kumakan o de faransi lebu bi bɛɛ ka tɛgɛ faransi la o sɔrɔ sogɛli kumakan de fɛ awa kolonɛli dɔw bɛ u bɛ jeu la ko fo sogɛli ka taga an b'a dɔn asimi tu tiens bien à sogɛli mais kangari da i ka mɔgɔw ye aw bɛɛ ka to ligne kelen kan n'a tora tora tan cogoya la don dɔ la an kana mɛn ko marifa cikan bɔra kuluba dɛ o de jatigɛ b'an bɛɛ la tiɲɛ fɔ i ka mɔgɔ ninnu ɲɛna dɛ e de ye patron ye e de ye président ye i ka tiɲɛ f'u ɲɛna u ka double jeu dabila ni jeunes ye kɛrɛfɛla la o de kɛ ne ka conseil ye k'o f'i ɲɛna ala sago i sago